ne bɛ ala fo nin wagati sɔrɔli kosɔn aw fɛ nin ye nisɔndiyako ni ɲagaliko ye ne fɛ ka nin tɛmɛkan seli labɛn aw fɛ an ka kalan fɔlɔ an ka waajuli fɔlɔ o tun bɛ boli ciden poli ka kalan dilen kan o min fɛ ciden poli y'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kanubaa ɲɛ kosɔn awɔ an ye ka o kalan kɔnɔ an y'a faamuya k'a fɔ ala kanubaa ka ɲɛ o ye mun ye o bɛ kuma ala ka fɛɛrɛba ka ɲɛsin nin diɲɛ kuncɛli wala adamaden ka laban cogo ma ala bɛ baara min kɛ la krisita fɛ adamadenw ɲɛ kosɔn an y'a faamuya k'a fɔ ko nin diɲɛ na kuncɛ ni ala ka fɛɛrɛba dafali ye krisita la ani kitabu sɛbɛn laban bɛ o kuma fɔ an ye ko sankolo kura ani dugukolo kura an bɛ k'o makɔnɔ ala ka kanuya a ka hɛrɛ a ka tilennenya ani a ka masaya na kɛ min kɔnɔ ka dafa ani o masaya kura kɔnɔ ko an ɲɛjiw na ja an tɛna sukasi kɛ an tɛna bana ani an na to ala yɛrɛ nɔɔrɔ kɔrɔ o dugukolo kura kɔnɔ o ye fɛn ye an dalen don minnu na ani ciden poli bɛ kalan di ka ɲɛsin min ma ani o kalan kɔnɔ a ye diɲɛ jate i ko muso min ye muso ye min bɛ tin kɔnɔ tin wagati gɛlɛya de kɛlɛ wagati de ani o kɛlɛ kɔnɔ jigiya min bɛ o ye den bange ko ye awa ciden poli ka kalan dilen ko nin diɲɛ bɛɛ bɛ ka min makɔnɔ o ye ala denw jirali ye awɔ muso bɛ nisɔndiya min ɲagali min sɔrɔ o ye den jirali ye k'a fɔ a muso bangela a den filɛ o cogo la fana don dɔ la ala na a taw jira ka jɛya ani o na kɛ kunnawolo ani hɛrɛ ani nisɔndiyako ye ani o sira fɛ an tɛ ɲina nin kɔ ciden poli bɛ kalan min di ka ɲɛsin ala ka fɛɛrɛ tigɛlen ma o ye nin ye ala ye adamadenw ɲɛnatɔmɔ krisita la minnu ɲɛnatɔmɔna krisita la a ye olu sigi u ka kɛ a denkɛ ja ye ani u ka taama a denkɛ nɔfɛ fo ka don a ka nɔrɔ la donc laɲiniba an kan ka min kɛ o ye nin ye ka sama ala ka fɛɛrɛ nɔfɛ ka kɛ ala diyanyemɔgɔ ye ani o ti dafa fo krista nɔfɛ taama ani krista danaya kɔnɔ k'an to nin diɲɛ kɔnɔ an bɛ tɔɔrɔ k'an to nin diɲɛ kɔnɔ an bɛ hami nka yala o bɛ se ka dankari ala ka fɛɛrɛ tigɛlen na ka ɲɛsin an ma ciden poli ko k'an to nin diɲɛ kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kanubaaw ɲɛ kosɔn awɔ fɛn bɛɛ a ko fɛn bɛɛ o bɛ mun yira an bɛ se k'a fɔ kojugu an bɛ se k'a fɔ gɛlɛyaw banaw an bɛ fɛn o fɛn min sɔrɔ a ka kunan a ka timi an ka diɲɛ sosigi kɔnɔ ko o bɛɛ de bɛ baara kɛ an ɲɛ kosɔn o bɛɛ de bɛ baara kɛ an ni ala ka gɛrɛɲɔgɔnya la ani an ka ala ka sebaaya dɔn an ka ala ka ɲumanya ni a ka hinɛ ni a ka makari dɔn ani o taabolo la ciden poli bɛ a yɛrɛ ka seereya bɔ ani o seereya an b'o sɔrɔ korɛntikaw filanan sura tan ni kelen verset mugan naani k'a bila mugan ni wolonfila n bɛ o kalan an k'a faamuya a tɛ i n'a fɔ ni an b'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ala kanubaaw ɲɛ kosɔn ko an tɛ wagati cogo faamuya wala an tɛ wagati cogo dɔn dɔ bɛ se ka ne ɲininka an bɛ nin bana jugu min na tan nin bana jugu bɛ ka diɲɛ karaba tan cogo jumɛn o bana jugu bɛ se ka baara kɛ an ɲɛ kosɔn awɔ n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ jugu dɔw ye a kɛ barabɔli ye u ye nin bana jugu ta k'a lajɛ fɛn minnu bɛɛ kɛra nin bana jugu kɔnɔna na minnu wagati la min bɛ se ka adamadenw dɛmɛ taabolo kura fɛ awa o o o tulonkɛ kuma n'o barabɔ kumaw an bɛ tiɲɛ dɔw sɔrɔ a kɔnɔ bi an bɛ ka wagati sɔrɔ an yɛrɛ ye an bɛ ka wagati sɔrɔ an ka denbayaw ye an bɛ ka wagati sɔrɔ ɲɔgɔn ye an ka guwa kɔnɔ guwa ye fɛn barikaman ye ala ka fɛɛrɛ ni ala ka ɛɛ fɛn sigilenw kɔnɔ nin dugukolo kan awa yɛrɛ sagokɛ ani nafa ɲini ni nafolo ɲini o tun y'a kɛ an ye ala ka gwa an ye gwa kɛ bolo kɔfɛ fɛn mais bi an bɛɛ y'a faamuya an ka toli ɲɔgɔn kan so kɔnɔ o ye fɛn kura ye min bɛ an dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn faamuya ani ka taabolo kura ta ani fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ se ka min fɔ nka n bɛna ka ciden poli ka seereya kalan ka ɲɛsin a ka gɛlɛyaw ma korɛntikaw filanan sura tan ni kelen verset mugan naani ka se mugan ni wolonfila an bɛ a kalan k'an hakili to an yɛrɛ fana ka gɛlɛyaw la an bɛ se ka tɔɔrɔ ni degun minnu sɔrɔ nin diɲɛ ne bugɔra ni bere ye romɛkaw fɛ siɲɛ saba ne bɔnna ni kabakuru ye siɲɛ kelen walisa ne ka faga jikankurun tiɲɛna ni ne ye siɲɛ saba ne ye tile kelen ni su kelen kɛ kɔgɔji la ne ye duguta caman kɛ ne tun bɛ farati la bajiw kan ne tun bɛ farati la binkannikɛlaw cɛma ne tun bɛ farati la ne yɛrɛ siyaw cɛma ani siya wɛrɛw cɛma ne tun bɛ farati la dugu kɔnɔ ani dugukolo kɔnɔ kungokolon kɔnɔ ne tun bɛ farati la kɔgɔji kan ne tun bɛ farati la balima nkalontigɛlaw cɛma ne tun bɛ baara gɛlɛn ni sɛgɛn gɛlɛn na ne sira ɲɛna ko caman kungo ni kɔngɔ ni minnɔgɔ ye ne minɛ ne tora kungo ne tora kungo bolo ko caman ne tɔɔrɔla nɛnɛ ni fɛɛrɛ fɛɛrɛ fɛ nin ye kalanw ye ciden pɔli bɛ min di ka ɲɛsin a yɛrɛ ka tɔɔrɔko ma a ka degun ni a ka gɛlɛyaw ma ni ciden pɔli bɛ kuma an fɛ a yɛrɛ ka seereya ko la a bɛ se ka kuma a ka gɛlɛyaw ko la o tɛ ala ka fɛɛrɛ bila gɛlɛya wala a ka o fili ka da nin bɛɛ kan ciden pɔli bɛ se k'a fɔ an ye ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kanuba ɲɛ kosɔn ale tɔɔrɔ ale gɛlɛya ani nin ko min bɛɛ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kɛra sababu ye k'ale dɛmɛ ka ala ka nɛɛma faamuya o kɛra sababu ye k'ale dɛmɛ ka ala ka eh, eh, barika dɔn ani ka ala ka sesɔrɔli dɔn a bɛ o seereya bɔ ciden eh, timote ko nin kow bɛɛ la ala ye ale dɛmɛ ka se sɔrɔ ani n'an bɛ taa ɲɛ n bɛ aw hakili jigin fɛn dɔ la ka kalandenw to kirisita nɔfɛ kirisita ko a ka kalandenw ma an ka taa ba kɔ a bɔra kirisita yɛrɛ de ŋaniya la k'a fɔ kalandenw ye an ka taa ba kɔ kalandenw m'a laɲini ka taa ba kɔ dɛ kirisita de ko an ka taa ba kɔ k'u to baji sanfɛ mun kɛra a fɔra fiɲɛba wulila sanba nana ani sankuru eh, eh, jikuru wulila u bɛ ɲini ka u tunu ji donna kurun kɔnɔ fo kalandenw ye u kan bɔ yesu ma ka kule i m'a dɔn an bɛ to ji la wa i m'a dɔn an halakitɔ don wa a fɔra yesu kunna a ka dannaya taara min a ye ji lajɛ a ye ji mada a ye fiɲɛ mada ani yesu tun bɛ mun laɲini mun kosɔn yesu ye nin ko kɛ mun kosɔn yesu ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnatɔmɔ a ni kalandenw cɛ nin tun ye fɛn ye ka kalandenw dɛmɛ k'a dɔn ale ye min ye ani sebaaya min bɛ a la nin ye k'a to kalandenw ka dannaya ka basigi nin ye ka cogo di kalandenw ma u ka taama k'u jigi dalen to ala kan u jigi kana da u yɛrɛ kan ani nin bɛ ne hakili jigin fana ala ka cɛba jɔbu la Job ka tɔɔrɔ n'a ka gɛlɛyaw bonyana kosɛbɛ ala ka kuma b'a jira anw na ko Job tun kɛra danamɔgɔ ni mɔgɔ ladiri ye nka Job ka tɔɔrɔw tɛmɛnen kɔfɛ Job ko ale tun ye ala ko mɛn nka sisan ale ɲɛ ye ala ye ala ka cɛba dɔ ye kuma fɔ a ɲɛna a ma mɛn a tɛmɛna nin bana jugu fɛ ani a ye seereya bɔ ko nin bana kɔnɔ ale ye ala dɔn ka d'a kan ale tun bɛ kuma ala ko la nka sisan ale ɲɛnamayara ala fɛ ani ale ye ala faamuya cogo kura la ala ka bon ala ye hɛrɛ tigi ala ye ala ye nɛɛma tigi ala ye awa ala bɛ cogo fɛn fɛn di anw ma a bɛ anw bila ka tɛmɛ sira fɛn fɛn sira fɛn fɛn fɛ o ye cogo ye ka se ka aw ni ne dɛmɛ k'an ka dannaya basigi o ye ka aw ni ne dɛmɛ ka se ka dulon ala la ala ka cɛba dɔ ye nin kuma fɔ an ye o min kɛra kira jeremi ye a ka maɲumakanw tɛmɛlen kɔ awɔ o bɛ bɛn an ka bi kalan yɛrɛ ma jeremi ka maɲumakan ala ka kitabu senuman kɔnɔ ala sɔnna a ka jeremi eh, ka maɲumakan ka koba fɔ o kɔnɔ jeremi ko ala ma i ye n wajibiya ani i ye n lasɔrɔ i ye fanga da awa don o don ni ne bɛ baara kɛ ni n bɛ kuma i ko la degun ni tɔɔrɔ ni barabɔli de bɛ yen awa ni n fana ko n tɛ tugu i nɔfɛ awa a bɛ kɛ bɔnɛ ye n ma a bɛ kɛ komi tasuma min bɛ ka ne jeni farikolo la jeremi ye tɔɔrɔ sɔrɔ ala nɔfɛ taama na a ye tɔɔrɔ sɔrɔ ala tɔgɔ fɔli la a ye gɛlɛya sɔrɔ ala ka kiriw ko fɔli la nka ka taa a ka kitabu kuncɛ jeremi ye kalan min sɔrɔ a ka maɲumakan na k'o fɔ an ye ko ala ka makarikow ni a ka hinɛw tɛ se u dan ma u bɛ kuraya don o don ala kanubaaw ye o oh, ala ka tanu awɔ degun ni tɔɔrɔ kɛkun tɛ ka danabaa halaki degun ni tɔɔrɔ bana jugu a kɛra fɛn o fɛn o kɛkun tɛ ka danabaaw halaki awɔ ala bɛ cogo de di e ma ala bɛ cogo de di ne ma walisa an k'ale dɔn an k'ale faamu an ka n'ale ma ani an ka cogo sugu kura sɔrɔ ka ɲɛnamaya a ka nɛɛma barika la ala ye nɛɛma tigi ala ye ala ye hinɛ tigi ala ye ala ye makari tigi ala ye ciden ko ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kanubaaw ɲumanya kosɔn awɔ ka d'a kan ala ye an ɲɛnatɔmɔ labanko ɲuman de kosɔn ala ye an ɲɛnatɔmɔ a ma fɔ k'a b'an to sira la ala ye an ɲɛnatɔmɔ a k'a bɛ taa n'an ye ka s'a dan ma masakɛ dawuda ye nin faamuya a ko matigi de ye an dɛmɛbaa ye hali ni ale bɛ tɛmɛ saya bolokotoda fɛ ala ka bere bɛ ale hakili sigi ani a bɛ kuma laban min fɔ ka a kuncɛ ko awɔ ala ka ɲumanya ni a ka nɛɛma na to ale fɛ a si mumɛ bɛɛ ani ale na to ala ka so kɔnɔ ala bɛ fɛn min ɲini e fɛ a bɛ fɛn min ɲini ne fɛ nin waati la ka an to an to an dan na an ka so kɔnɔ an ka cogo sɔrɔ ka gɛrɛ ale la ka kalan sɔrɔ ka bɔ ale yɔrɔ k'ale ka nɛɛma sɔrɔ kuraya la ka ɲɛnamaya ale fɛ awɔ nin ye koba ye ani nin ye kalansen ye ciden pɔli bɛ min di an ma ka sinsin a yɛrɛ ka seereya kan gɛlɛya tɛ yen an bɛ min fɔ bi min bɛ se ka an sɔrɔ nin diɲɛ kɔnɔ min ma ciden pɔli sɔrɔ a ka gɛlɛyaw la a ye deli kɛ a ka gɛlɛyaw la a ye ala ɲini ani ciden pɔli bɛ se k'a fɔ awɔ fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kanubaaw ɲɛ kosɔn ani ciden pɔli bɛ taa ɲɛ a bɛ kalan wɛrɛw di a kɛra saya ye o a kɛra mafiyɛni ye o a kɛra fɛn o fɛn min ye an bɛ se k'o min fɔ o foyi tɛ min bɛ se ka se sɔrɔ an ka danaya kan min bɛ se ka se sɔrɔ an kan min bɛ se ka an bɔ ala ka kanuya kɔrɔ bi ala ka kanuya ye fɛnba ye kɔrɔ ala ka kanuya de sababu la kirista taara gengejiri kan ala ka kanuya de sababu la kirista y'a ni di gengejiri kan ala ka kanuya de sababu la kirista ko fɛn bɛɛ dafara ani kirista ko a kununi kɔfɛ ka bɔ suw cɛ ma se bɛɛ dira ne ma sankolo ani dugukolo kan ani a laban ne na to aw fɛ fo abada ne balimakɛ ne balimamuso da la bi ko se bɛɛ bɛ yesu de fɛ awɔ ala ye cogo di an ma ala ye senin dɔ di an ma a ye se dɔ di mɔgɔw dɔw ma anw kɛrɛfɛ mais se bɛɛ bɛ ala de fɛ se bɛɛ bɛ yesu krista de fɛ awɔ ale de ko ale nana ka hɛrɛ kɛ anw ye ale de nana ko walisa an jarakitan ka kɛ walisa an ka to hɛrɛ la an ka to kunmabɔli la an ka sɔrɔ sesɔrɔ la bi ka i to kɔnɔgwan na ka i to tɔɔrɔ la ka i to degun na i kun kɔrɔta i ka gengejiri lajɛ ka yesu lamɛn a ko fɛn bɛɛ dafara fa fɛn bɛɛ dafara e ka gɛlɛyaw i ka tɔɔrɔ o ɲɛnabɔli o dafara o bɛ yesu i ka kunmabɔli o bɛ yesu bolo o dannaya la an bɛ sigi a kan k'a fɔ ni danaya ye k'a fɔ ni an dusukun bɛɛ ye ko fɛn bɛɛ bɛ baara kɛ ala kanubaaw ɲɛ kosɔn an bɛ nin waati gɛlɛn min na nin bana jugu min bɛ ɲɛsinnen don an ma an bɛ da la k'a fɔ nin bana jugu se na sɔrɔ a kan ani an na taa ɲɛ ka ala kanu an na taa ɲɛ ka ala bato an na taa ɲɛ ka ɲɛnamaya ala ye bi ne bɛ ka fɛn dɔ ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ n bɛ ka ala denw ye k'u bɛ ka wagati ta ka kasi ala ɲɛkɔrɔ ka wagati ta ka ala deli u ka jamanaw ye o ye fɛn dɔ ye min tun bɛ e kan ani ne kan ala ko an ka jamanaw ɲini ale ye ale fɛ ale na o di an ma an k'an ka jamanaw ɲini ala ye an ka ala deli krista ka kuntigiya ta an ka jamanaw kan walisa hɛrɛ ka kɛ an ka jamanaw kɔnɔ hɛrɛ si tɛ min bɛ krista ka hɛrɛ kɔnɔ hɛrɛ tɛ yen ka tɛmɛ o kan kanuya tɛ yen min bɛ mɔgɔw mago ɲɛ ka tɛmɛ krista ka kanuya kan krista y'a yɛrɛ di an kosɔn walisa an ka hɛrɛ sɔrɔ an ka taa ɲɛ k'o kibaruya weleweleda ɔ an ka ala deli ala ka hinɛ an ka jamana na krista ka kuntigiya ta jurumu fanga ka tiɲɛ ala ka hɛrɛ ni a ka nɛɛma ka sinsin an ka jamana kɔnɔ an ka jɛ ka deli kɛ kɔrɔtalenba ala sebaayaw bɛɛ tigi nin wagati la ne balimaw ni ne lajɛlen i ɲɛ kɔrɔ an bɛ i barikada i ka kanuya kosɔn i ye i denkɛ yesu krista di walisa ka an ka jurumu yafa sɔrɔ walisa an ka kɛ jalakitanw ye i ɲɛkɔrɔ walisa an ka taama ka jigiya sɔrɔ ko an na don i ka hɛrɛ la fa ala an b'i deli k'an to kɔnɔgwan ni degun ni tɔɔrɔ la nin waati la krista ka kuntigiya o ka ye an ka ɲɛnamaya la krista ka sesɔrɔli ka ye an ka ɲɛnamaya la fa ala nin wagatiw la an ni an jɛw an ka sigi i senkɔrɔ an ka taa ɲɛ ka delili kɛ walisa an ka jamanaw kɔnɔ krista ka lakodɔn krista ka masaya ka na krista sago ka kɛ sɔn ka kɛ krista ma walisa nɔɔrɔ ka da i tɔgɔ kan fa ala i denw dɛmɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na an b'a fɛ nɔɔrɔ ka da i tɔgɔ kan an b'a fɛ ka taama i nɔfɛ an b'a fɛ k'i sago dafa i tɔgɔ bonya yesu krista tɔgɔ la amina